Em, biko nu achọrọ m igbuwara unu akị oyibo nsogbu achọrọ m ịzọ ọkwa n'ọha obodo Obinna, ọ taa ka ị fụbara Hausa na ụta. Okwe ga-adarị gị o. Eziokwu ka m na-ekwu ihe. Agbatago m akwụkwọ m eji wee zọọ ndọrọ ndọrọ kansụl. Obi ọyị one ka ị nwego n'ụwa ya iji wee chọọ ịbụ onye ndụmọdụ kanselọ ndị na-eme ọyị mba mgbe anyị na-ekwu maka ebe a bụ ọchịchị gọọmenti kanselọ ọ bụrọ ndị na-afụ maka mmekọ nwoke na nwaanyị hmm. ah, ah, kịta ka m wọta chelu chelu chelu onye ka ị na-etikwanụ mkpu onwe m adam jere amarọ m oge nwa ya nwoke a ga-eteta n'ụla lọdebe nlọ niile ọ na-alọ mba o tego m lọwara nlọ na m ma-achị ọchịchị n'obodo a ọ bụ na ụbịam na enweghị nkwado ma m na-efu anya ị sị ụbịam ke ụdị nkwado ị chọdụ ị na-eme nri ugboro atọ n'ime ụlọ kwa ụbọchị ka e kọsịbụrụ ụbịam ọ bụrọ ihe m na-ekwu dị ya ihe m na-achọ ikwu bụ na ka o nweghị onye kwadoro m m sị ka m kwado onwe m ah. ka anyị fụrụ afụnụ ka ị ga-esi wee jee eji ya nke a jizi aka ya kwado onwe ọ ga-amasị m nke ukwuu ọ bụrụ ma ị banye n'ọkwa anyị na ha azọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka na ọ ga-abụ ezigbote ihe ugwu nye ezinụlọ a ife dị mma na-eli ego ego mana inye ego nụ ndị ndị otu na ego iji adọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọ. ma obi ọkwa ebe ahụ agbagokwa n'igwe agba anyị ka ya emenụ mgbalị maka ihe ndọrọ ndọrọ ọchịchị a i che na ma atụsị ọkpa n'ụlọ mmiri ndọrọ ndọrọ ọchịchị nsogbu adịghị anyị ga-agbarịnụ anyị dị n'isi n'ime ụlọ ị kpọta ndị ọyị gị tinyere anyị anyị agbarịa ọnụ ihe dị na ya ma nke ahụ ma nzukwa ngwa ihe anyị ga-eji ego wee mee karịrị akarị anyị ga-ebiji akwụkwọ ga-egosi na m na-azọ ọchịchị wee tinyekwa n'ihe onyonyo ha ọ gbara anyị emeli ọchịchị a anyị etinye ego dị ukwuu na ya anyị ga-ekweje chọọ ego anyị ga-eje chọọ ego maka na ezinụlọ a ga-eketerịrị oke ha

mara ka a ga-esi hazie ọbụdị kpọta ụmụazị etobeghị eto ka ha bịanyechara gị aka n'akwụkwọ ka ị nwee ike imeri ọ kwa ka e si eme n'obodo a nwanne i ji ya anyị ga-eme ihe niile anyị ga-emenwu fụ na m bakwa n'ọchịchị ị bacha n'ebe akwụkwọ gị nwa bụ Obinna eh. ebe anwa ka ị nọzi kanselọ nwa m kanselọ nwa m hapụrụ m okwu Hmm. nna ee eh? ụdị mbọ obinna na-agba asọgbugo m nwa ga-etukwanụ ya ugo n'ezinụlọ ahụ mana anyị kwesịrị iji ego kwado ya hmm. ị ma na ekpere unu na-abụ ekpere ogonogo ndụ na ọganiru n'ife ọbụna unu na-eme mbanụ o mana anyị ga-eme ya nụ ọ kwa nwa anyị ka ọ bụ sọọsọ m mụrụ ya ọ na-achọ ego o ji eti mkpu ndọrọ ndọrọ ọchịchị anakwa m eche ka i weta nke i ji ee ichekwanụ ka m weta ego dị ka iche ka oke ọkpa yie akwa nne gee ntị obinna bụ ọghọm na-achọ onye ọ ga-aghọ anyị nwekwara ike nọrọ ebe a na-eche ka ọ baa n'ọkwa kanselọ ị nụ na ọ bago n'ime nga asịrọkwa m na ọ ife ga-eme mana o nwee ike ime hmm. ngwanụ ọ dị mma ị ga-ebinyezinụ m ego ka m ji kwado ya ọ bazie n'ọkwa mụ akwụghachikwa gị eh, ada Mbieri ọ dị ka ị na-eche na m bụ ụlọ akụ na-agbaziji ego chezọzia na m bụ onye naago ezumike nka ee eh, ada Mbieri hmm. ngwa gee ntị ka m gwazie gị hoo haa o nwerọ oge mmụọ m ji kwado Obinna na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ na-adọ nna ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị merie na ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-abịa ị ga-eme ka ndị mmadụ mata gị ị bịakwa tụta aro ga-amasị ndị mmadụ ma nyere ha aka hmm. eziokwu ka i kwuru ngwa denye na ya ga-ewu ụlọ ọgwụ ebe ndị mmadụ ga na-abịanwu ma ahụ na anya ha a ga-akpọ ya ọsọndụ health care center Ọsọndụ Health Care Center. M ma-arụ ụlọ ọgwụ ma m banye n'ọchịchị ma ọ bụ m zụtakwanụ otu nọdebere anyị gbanwee afa ya. M dee ya ụlọ ọgwụ a na-agwọ ndị ọrịa n'efu. Nwanne eh? n'efukwa edekwana n'efu. Ụlọ ọgwụ a na-alụ bụ maka ezinụlọ a ọ bụkwa nke gọọmenti. onweghị ihe ga-abụ n'efu na ọchịchị m obinna eche m na onye ndị mmadụ wepụtara ka ọ rụọ ọrụ ịhapụzi ọrụ ya arụ rụọ ihe ọzọ n'ịmanya mma na-agba ndị mmadụ odibo ịbụbeghị ihe egwuregwu anyị depụtachara ndị mmadụ na-eme biko ewele iwe maka na m tinye ọnụ n'okwu na-agbasa m mana eche m na ị bịa ịgba ndị mmadụ odibo kama ị bịa ka ikpoju akpa nke gị ihe na-achọ onye na-eme gị enwerọ m oge m eji wee gwa gị okwu kịta ma mara amara na ọnụ gị a na-agba ka ụkpaka ga-eti gị na nsogbu otu ụbọchị ọzọ ka ndị o ee dekwa na nri kwunu kwunu kedu otu m ga-eji kwụọ ụgwọ akwụkwọ m ọ dị onye nwere ego n'ụlọ a ama m na ego niile amefugo ya na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Obinna nwanne ị ga na-akwadokwa m maka ọchịchị a na-azọ ga-abụzi afịa ezinụlọ na-azụ onye ọbụla ya eritecha uru ma m baa na ọchịchị nya m kwụsị ịgụ akwụkwọ nwanne o rubenụ otu ahụ iwe gị adịna ọkụ ị gaghịzi na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ma m baa na ọchịchị ọkwa ezi Adaobi anyị ga-arụ ụlọ akwụkwọ hmm. anyị ga-akpọ ya Ọsọndụ Memorial College ngwa detuo ya Ọsọndụ Memorial College hmm. Obinna anyị ga-agbasi mbọ ike n'itiri gị mkpu maka na mkpu anyị titere ka anyị ga-eji turu ugo laa hmm. amago m ihe m ma-eme m ma-ala obodo jee kpọtacha ndị ọmaekwe ka a bịa mawa ekwe ebe a ọmaekwekwa Obinna kezi ka i si akụkọ nzukọ ụmụnna ka ị bịa a na-akọ akụkọ ka anyị ga-esi tie gị mkpu maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị gị gị na-akọ akụkọ eh, ndị ọmaekwe n'anya ka m gwa gị anyị ga-achọta ụgbọala anyị ga-eji na-aga maka ọ bụrụ ọkpa ka anyị ga-eji je ọ ihe ifere nke a bụ nsogbu detuo na anyị ga-enweta ụgbọala ego anyị ji nweta ya detuo ego e mee na anyị buru ụgbọala mpa anyị gaa mba mba mba achọkwa m ka nke a luo okongwu ntị mba mmakọta ya nke ahụ kezi ka i si ekwu otu Obi ị ga-agwakwanụ ya anyị ama agwa ya ọ pụọ anyị buru ụgbọala ya pụọ tupu ọ bata anyị ebuchite ya azụ ọ ma ama ọ kwa ya hmm. Ada i ji ya eji m ya ihe na-achọ nye ihe ị na-arụzi n'ụlọ a kịta bụ ị na-enyopụta ihe ndị mmadụ na-eme ama m na i guzoro ebe ahụ na-ege ihe anyị na-ekwu nsogbu adịrọ okwefu ihe a mekata wee ruo mpa ntị ewu a kpọrọ ọkụ aka gị mma i ji ya ka anyị kwubegodo rapụ onye a hmm. emechaa nke a kịta hmm.

kezi ị na-ekuzi ka ngwere dala elu nwanne ị ma na alachago mụ mmụọ taa ndị ekperima wakporo anyị ebe anyị na-eti mkpu ndọrọ ndọrọ ọchịchị m Obinna kedu ụgbọala mpa anyị Obinna ọ kakwa gị mma na ị nara mmụọ karịkwa ụgbọala mpa anyị eh ọ bụ na ị na-anụ ihe a ka m na-akọ gị nne ekweghị na ndị ndị ekperima wakporo ụgbọala mba ah, ama m na jighị amụ ihe ọkụ kịta anyị riri mbọmbọ ọsọ ị ma na a dịghị ere ndụ n'afịa ụka gbasaa ahụ ị sị na gịnị mere nne na-abata nsogbu adịghị aga m emecha tupu ị bata hmm, ka ọ dị